aa kalata yochoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji tsiku lalero kumangalande ko muliko Ife kuno Nyasaland ayi ndithu zinthu zikusuntha tikusuntha amwene aa nanga tirinso bwanji mavuto anatikhodzokera basi ndipo tidazolowera basi akupatsani moni kuno akubanja langa lonse mwanjovu a Goloso mwana wanga wokondeka mkazi wanga Namagetsi komanso mlamu wanga uja Kafadala amene nthawi zambiri amakana kukula akutinso moni ndikudziwa mwina mukudzifunsa kuti aa obwande Kafadala akadalibe m'nyumba mwanu Eya, eish, nanga tipanga bwanji amwene? Mlamu wanga uyu, ah, amandisautsa kwabasi. Ntchito yeniyeni yolozeka sagwira. Banja ayi tere linavuta. Pano ndi uyu, amangonkhalira kupanga makani pa nkhani za ndale basi. Penanso mpakana amafika pondipsetsa mtima, mwamva inu? Ndipo ndimamuuza kuti akulu muchoke m'nyumba mwanga muno. Za ndale zanuzo muzikapanga kwina. Ujeni, mundilolebe nditchulebe eti, kupangira makamaka amene samachedwa kuyiwala. Kodi mmadziwa koma kuti kwathu kuno amene sanakwereko bus za Kwezy ndiye kuti sanayambepo wakwerako bus! Chifukwatu tikakamba za bus za Kwezy ndiye bus yo yokhayo yodalirika kwathu konse kuno, yosunga nthawi komanso ya dongosolo koopsa. Ena ake adayesererako kukwera anangongoda ena aja ee! Zinawawonekeratu achimwene. Munthune lero ndadzuka munthu wa nkhawa kwambiri achimwene. Masiku akuthamanga. Komabe pakadali pano, kwathu kuno, awa okonda zotcherana ndalewa akumakhala ngati ali ndi nthawi yokwanira. Pamenepo ndi pamene pamandidetsa nkhawa achimwene kuti koma zinthu zakezi ziyenda koma? Ndikukamba pano achimwene ndinakhala pansi ndi Namagetsi wangayu kumawerenga. Ndimawerengera ndithu kuti kwatsala miyezi 24 yeniyeni kwathu kuno kuti tichitenso masankho ena. Mwanjira ina, kwatsala miyezi 24 kuti enaake ayesererenso kutikopa kuti tiwasankhe. Ndikudziwa mmene ndatchula za miyezimu, mudzifunsa kuti kodi Obwande, ndiyeno pa galaundi pakuoneka bwanji? Aaa momuja achimwene palibepo china chilichonse chimene chasintha cholozeka ayi. Pa galaundi pakadali momuja. Anthu ena ake akadapitirizabe kulankhula, kulankhula, kenaka zii! Zimene zikuchitika pakadali pano pa galaundi ndi zogwetsa ulesi kwabasi, zosapereka chiyembekezo. Nthawi ikupita koma omwe aja akhala akumakamba zambiri aja, omwe aja kuli chuu! Sizikudziwika kuti kodi ndiye zinthu zake zikhala bwanji. Mwanjira ina achimwene, tinawo pano amene akutilamulira koma tsopano mokhoma kwambiri. Ndiye tinawonso otsutsa amene sakupereka chiyembekezo china chilichonse, otsutsa ogona kwabasi, amene amachita kukhala ngati mwina mwake anathiridwa mtela wa chiphamtima. Chabwino, anyamata okwapatira tambalawa ndi anzawo achibakera zinthu zikuoneka kuti zawacheza kwabasi. Komanso ndiye tinawo anzathu otsutsa! Aaa! Panja penipeni achimwene. Nkhani zimene amalimbana nazo wekhanso ukhoza kumadabwa kuti koma abale chikuchitika ndi chani kwenikweni? Ngati mukumbuka bwino lomwe achimwene ndidanenapo mu kalata yanga ina yake ija kuti panopa ndi mmene zinthu zake zikuyendera ifeyo kunoko zikuoneka kuti tili patokha basi. Tivomereze palibenso wotigwira dzanja. Tikuyenda tokha basi. awa amene amayenera kuti ayime nafe adzipanga za ife aah manyaka enieni. amadzangodzambatuka nthawi ina yake kuchitachita mavuvu kenaka zii! nkhani ija yobetsa ndalama kwa mzibambo uja waku butchery ija simunawona mmene idathera? basitu imene ija idatha chimwene. musamawerengerenso kuti tsiku lina lake idzatulukanso. Ayi ndithu. Wina wake paja ankachita kutemetsa nkhwangwa pamwala kuti, Ndalama zimene zija tikatenga, atibwezera basi. Ndipo ngati ndalama zimene zija sititenga pomafika tsiku lakutilakuti, basi, ineyo ntchito yanga ngati Anthony Jere ndiisiya basi. Mukandifunsa kuti ndiye zinayenda bwanji, zinatheka, anazisiya abwanawo? Kuyankha kwake kundivutirapo achimwene. Komabe ndalama sikuti tinatengatuyi. Ayi sitinatengeyi. Zikadali ku Mangalande kwanuko, pa boma kaya amatero kaya, ndimadzifunsa mafunso mutu mwangamu kuti pano pamene gulu lili kale komweko ku Mangalande kwa achimwene, kodi pamenepa sangangokhota ku butchery kumene akusungira ndalama zathuzo kukangoti basi tabweratu ife ma Nyasa tikufuna zathu titenge ife. Koma ndife pena pake ohuhuwana achimwene. Kutibera anthu ndalama aku butchery, kutinamiza ndithu kuti ayi musadandaule oBwantasa ndi anzanu feteleza otchipa akupezani, kenaka zii! Atatiyala udzu pamimba ngati akuba a Mulimbi, achita amwene. Ndi anthu oberedwa ndalama kale, Anthony Jere wathu ndikunyamukanso kugwiritsa ntchito ndalama za ife oberedwa kalefe! Kuikwera ndege kuti akukasaka ndalama zathu Basi upite kumene kuja phee ukadyanso makwacha a ifeyo oberedwa kale ife kenaka ndikudzabweranso kudzanena kuti ayi musadandaule imene ija ibwera. Tapeza anthu komweko amene atitengere ndalama zimenezo tikungofunika kuti pakadali pano tiwaone kenakake. Iiishii! Koma amwene, mitu yathu pena pake. Ayi, ayi, ayi, ayi. Kubetsa ndalama kwa wa butchale, kenaka ndikukatenganso ndalama zina ndikutuma munthu pitani mukasake wa butchale amwene. Kenaka munthu uja atadya ndalama zinazo ndikubwerera ndikudzatenganso zina tiwagayira anzathu akunjaku kuti mwina mwake atithandize kukatenga ndalama zathu. Koma pali nzeru zotani pamenepa? Umphawi pena pake umaphatu maganizidwe amwene. Nde nde zija zidachitika ndi anyamata ena ake zija. Madobadoba, abiriji chani chani uko. Nawonso kungobwera ndi mbalume zawo. Kutiotcheraotchera nawo bodza. Ayi timanga chakuti, e komanso timanga chakuti. Ndalama zikubwera zankhaninkhani. Anthu ndikuyamba kuombera mmanja kuti hee! Khisimisi yabwera mwachangu! Ndiye ndi mdede wathu achimwene. anthu osauka kale ndikumatenganso ndalama zankhaninkhani kulipirira malo ogona akapsalawo, kumatapanso zathu zochepa kalezo kumakapereka kwa madobadobawo, penapake koma mitu yathu ndi ya raundi mwamva inu? kenaka madobadobawo zii atatidyeradyera tindalama tathu koma chimodzi chodabwitsa amwene otsutsa kuli zii palibeponso china chichonse chimwene akulankhula amwene zinthu zonsezi zikumachitikazi, ayi ndithu, makosana mtambomtambo atanganidwa. Ena ake akuti aimanso! Ena akuti zosatheka, sangaimenso, wakula mkulu uja Nganga Bulawayo wathu, sangaimenso! Basi, zinthu kumbali inayi zikusokonekera. Amwene, panopa kunena moona mtima, tilibe otsutsa. Ndipo tikapusa tikhoza kubwereranso ku nkhani ya mpingo umodzi, nthawi yokhala ndi munthu wamuyaya. Mmene zinthu zilili pakadali pano achimwene, ifeyo wotilankhulira tilibe, wotimenyera nkhondo ndi Ambuye basi. Awo otsutsawa aah! Mavubwa enieni. Panopa sitikudziwa kuti kodi ndiye akulowera kuti? Pena ndikamamva ulendo wa achina Kafadala akumadandaula kuti iyayi apapa anyamata a Alliance alephera basi, angozisiya! Ndimagwirizana nawo kuti indedi mukunena zoona angozisiyadi amenewa achabechabe. Kenaka ndekhanso ndikumadzachita jenkha kuti koma ndiye kodi akazisiya ndiye mwati zinthu zake ziyenda bwanji tsopano? Tingoyerekeza kuti lero makosana atangoti ii ayi akuluakulu tazisiya basi ndiyeno kungalowe ndani? Ineyo palibe chinthu chimene chimandiseketsa ngati kumaganiza ngati Muleme Kungoganiza za apa basi, kuona pafupi basi. Lero zitasintha zinthu, kodi ndiye tingaike ndani? Ndani wakonzeka kulowa m'malo? Osandiuza za Anganga Bulawayo ayi, ayi, sitikufuna kuchimwa ife eti, eti, kupanda kusamala akuluakulu, tikhoza ndithu kubwereranso ku nkhani ya mpingo umodzi. Kupanda kusamala, awawa okwapatira tambalawa akhoza kukhazikika kwambiri pomadzafika m'chaka cha 2025 n'kudzangoyenda ndi mapazi? Nanga si enawa angogona basi? Zochitika zosaoneka daily kukhalira kukangana nkhani za zii mitu ngati masipokolo a njinga. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.